Dia daoibh arís! Tá mé féin agus cailín beag agus Sonny ag siúlóid arís. Tá an lá go breá arís, iontach ar fad. Tá, tá sé, déanann sé an-difríocht. Déanann sé an-difríocht. It makes a big or huge difference, an-difríocht. So, AN with a hyphen or fleiscín i nGaeilge. difríocht, difríocht, difference, D-i-f-i-r-i fada o c-h-t, déanann sé an-difríocht, so it makes a huge difference, a big difference when the weather is nice. Well ehm is maith liomsa a bheith amuigh ag siúl, goil amach ar siúlóid, I like going out for walks, out for siúlóidí, going out for walks, ach nuair atá sé gránna.

Stoirm Amy. Ó, yeah. Chuaigh mé amach le Sonny ar maidin, an mhaidin sin, agus, ach ní raibh mé in ann Cailín Beag a thabhairt amach mar, bhí sé ródhona. I was able to bring Sonny out for uh, Friday morning last weekend, just before the storm kind of hit properly, but it wasn't nice. She had a báiste, báisteach trom agus bhí sé gaofar agus ní ní bheadh sé feiliúnach, ní bheadh sé oiriúnach a ghoil amach leis an bpram, it wouldn't be suitable or safe maybe even with the pram. A bhí an-ghaoth ann tá a fhios agat agus tá a fhios agat bíonn nuair a bhuaileann sé an ghaoth bíonn an pram sa ghaoth nós seol beagnach so the pram is almost like a sail almost you know so when there's a strong wind so it wouldn't be safe going out for a walk. Bhí cé cé nach raibh an stoirm baileach ann ar ar an mhaidin even though it wasn't quite a storm yet ach bhí sé fós go dona ar maidin, maidin Dé hAoine. Agus nach mbeidh Sonny Shula sa gcac anois arís tocht faoi Sonny is nach bhfacann an do poop na gceann gur bhí mé siúla te an léig freisin I was walking there yesterday. Uh, feicim carr agus cap an tíocht mar seo. Beidir cuirim me físeán seo ar pause ar second amháin le cé me sin tharm ná cá me an lead íol chun ar sunnaí Tá just ar fhaitíos, ar fhaitíos na bhfaitíos. Aici súid an anacail i bhfad uaim ansin ar aon chaoi. Stopfaidh muid go ceann nóiméad. Aici muid leis. Pause. Ah, is coinneoidh muid orainn arís. Bhí orm an video just a stopadh ansin ar feadh soicind mar bhí carr agus capall ag tíocht le is mar Sonny go mbeadh ar an mbóthar. Go mbeadh sí ag tafann ar an gcapall. Go hiondúil ní bhíonn. You had to stop the video there for a few moments just Yes, Sonny would be barking at the horse or whatever. Uh, yeah, go handle. Usually he doesn't. The odd time, cowral bean, ach ní ní rovinnig, but not usually. Díreach ar áit is Ellen Ort sé gear Sonny, Sonny, a leat Sonny, ná bíd an am ail. Is maith le Sunny bheith ag stopadh chuile dhá nóiméad. is balú is caitheamh nóiméad ag balú rud eicínt she likes stopping every two minutes and smelling something for a minute or more Ó, plane! soitheach aeir, soitheach aeir, áit eicínt ansin. Chonaic muid bhfuil Zoom.

Rain is coming today, it's going today. Ach sea, sin a bhídís ag rá teo fad do, that's what they used to hear, that's the, that's what they used to say here long ago. Ach ní san mithid a rá níos mó. Uh, I don't think anyone says that anymore really, beidir ceas múinte mé féin anois, apart from myself now. An bheidir cailín beag sin is beidir Sonny, ná maith Sonny ná labhairt díreach se, if Sonny was able to speak it,

many, untold amount, níl a fhios cé méid, níl a fhios, which is just níl 'fhios, níl a fhios cé méid, níl a fhios cé méid, meaning loads or lots or untold amount. So she has loads of words, níl a fhios cé méid focal aici. Tá mé ceapadh go bhfuil b'fhéidir do trí scór focal anois aici. I think she's around trí scór, uh, sixty or so, words, maybe níos mó, b'fhéidir níos mó. Sin é atá scríobhta síos againn ach bíonn focla, bíonn sí in éindí le mo chuid tuismitheoirí ar feadh cúpla uair an chloig chuile lá freisin mar seo b'fhéidir go mbíonn sí ag rá focla leo sin nach ndeir sí linne. So she's with my parents. They mind her when I'm at work for a couple of hours every day and uh, she might have words say words with them

meaning more, extra or more, tuilleadh, like ar mhaith leat tuilleadh chips, ar mhaith leat tuilleadh chili chips, would you like more chili chips, tuilleadh. Ar chaoi. Um, Sea, mar seo b'fhéidir go bhfuil níos mó focla aici ná a cheapanns mé fiú. She might have more words than I realise. Ach á, nach bhfuil teacht ina chuile lá go haoibhinn. Is maith liomsa an cineál aimsir anois. Is maith liomsa cineál timesir. I like this kind of weather. Nuair atá sé deas, nuair atá an fharraige an-chalm. I like this kind of weather when the, nuair atá an fharraige an-chalm when the sea is very calm. Tá sé ciúin, it's quiet. Tá sé tirim, Agus ní tá ró-ghrianmhar. Agus ní tá ró, agus ní tá grianmhar. And it's not sunny. Agus má anam a ghrian freisin, I like the sun as well, but sometimes when you're out walking, uh, the sun can be going into your eyes or whatever. Um, sometimes. Ach má anam a ghrian, I do like the sunshine as well. Ach, but I like this kind of weather as well. So check it out. Especially in card le, le um, tógeal le the camera, especially if I'm recording on the camera, taking photos or

Tá an deoch an dath céanna chuile áit, it's the same, it's uniform, it's, it comes out better on the camera, le video agus pictiúirí mar seo as go YouTube nó TikTok nó na meáin sóisialta. Uh, this is kind of ideal weather really, because it's, um, it's bright enough but it's not sunny.

agus mé ag tóigeáil leis an gceamara, tugaim féin faoi deara, I notice myself when I'm recording with the camera, um, that there's no lens flare or anything like that, nuair tá mé ag tóigeáil. Tóigeáil, taking, tóigeáil. Uh, you can say taifead, taifead, ag taifeadadh, uh, but uh, I don't say that, I would say tóigeáil. Tá mé ag tóigeáil anois ar an gceamara, I'm taking now on the camera. Tá mé ag tóigeáil, tá mé ag tóigeáil. Tá mé ag tóigeáil Sonny ansin ag déanamh a mhúin. I'm taking Sonny there doing his number one, doing his pee. Ag tóigeáil. Now Buaile an Chapaill, Buaile an Chapaill. That's the, the field of the horse. Buaile an Chapaill, sin é an t-ainm atá ar an áit seo de áit a chún. We're an áit a chún here. And Poll, Poll Mhártain. Paul Wharton over here and uh, sea maith an cailín Paul agus uh, tá muid ag dul ag an um, cró buí cró cró is a word we use here on the islands b'fhéidir i gConamara freisin níl mé cinnte but cró means uh, store shed or store

lonrú ar an gcloch, go mbíonn dath sórt rud beag buí éicint ar an gcloch, cloch, maith an cailín, sea cloch, cloch, go leor clocha ansin, an dtuigeann tú? claí, claí, claí, maith an cailín, sea cloch, go leor clocha ansin, tá go leor clocha sa gclaí.

Sea, sin an cró buí, that's the yellow crow, the yellow stór, crow is stór, or shed. Agus an leic cuimhneacháin duit sin, that's the memorial leic, plaque, or how do you say that i mBéarla? Memorial. suppose plaque for those who were lost at sea, daoine a bádh so leic cuimhneacháin, agus mar a bhfuil muid ar an gcósta is teanga mar a bhfuil muid ar oileán. Sea, maith an cailín! Maith an cailín! Bheadh fhios aige sin go deas an fhanadh siar go hInis Mór. There's a currach, tá lonnaí, lonnaí sa lár is an currach, lonnaí timpeall is an currach sa lár ceapaim a rá.

ainmneacha ar na gclocha. Is rud maith sin mar gheall tá go leor daoine óga go háirid nach bhfuil a fhios acu cén t-ainm atá ar na háiteachaí seo in Inis Oírr so a lot of local, young local people haven't a clue what the name of the lots, lots of the places here uh, you know, nearly every, every craig, every every uh, field, etc. And uh, has a name and uh, tá muid ansin ar Carraig an Phíobaire atá anois. Hey, cén chaoi a bhfuil tú Johna, cén chaoi a bhfuil tú Sonny, cén chaoi a bhfuil tú Sonny. Agus uh, tá sa- sa- tá clocha ar thart ar fud uh, an t-oileán. Uh, lots of places on the, on the island. Uh, tá muid anois. Tá muid John ar anois, beidh muid an gan just like a tour.